zuwɛnkalo tile duuru o ye don ye don min n'a kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛmaa fɛ ayiwa ni k'o kɛ fɛn min ye an ka sigidaw ayiwa olu lakanali don ye don in laɲɛnamayara anw ka jamana kɔnɔ orange mali fɛ orange mali ayiwa ale ye don in laɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye denmisɛnw tɔgɔla soba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ a ma ko cité des enfants cité des enfants ale kɔnɔna na ni ka na ni jirituru ye jirituru min ayiwa ni a kɛra kɛnɛ sewalenba ye ayiwa fɛn min ye jiriba kelen ye ayiwa u y'o o de turu a ko kɛra nisɔndiya koba ye ayiwa ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune six ma ha ka diya cité des enfants ale baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma a kɛnɛ kan na fɛn min ye orange baarakɛlaw ayiwa olu kɔni camanba tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se i y'a faamuya b'a la fɛn min ye komini mɛri ye ani i y'a faamuya b'a la dugutigiw ka coordinateur ani sigida maaba caman kuma foyi ma fɔ kɛnɛ in kɔnɔ ni hɛrɛ kumaw tɛ dugutigi ayiwa ale nisɔndiyalen ye kumana
orange mali mɔgɔw ka hakilina don vraiment an bɛ foli k'u ye ni bɛɛ bɛ ni ɲɔgɔnna kɛ ni bɛɛ b'i ka côté serré accident bɛ dɔgɔya donc yiri turu n'i ye yiri turu n'i ma den sɔrɔ i b'a suma sɔrɔ k'a da o yɛrɛ dɔrɔn ma vraiment a nana kɛ yɔrɔ min fɛnɛ la n'o cité des enfants kɔnɔla ye vraiment c'est une très bonne chose puisque denmisɛnninw de bɛna kafari yan nɔ n'a fɔra minnu tilala u ka jeu la sigiyɔrɔ t'u bolo tile bɛ denmisɛnw tɔɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ n'u bila a b'u tɔɔrɔ donc n'a fɔra ko nisɔndiya ɛɛ nin nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ a dan kan an nisɔndiyara fo ka taa se a tɛgɛ la bon anw ka commune kɔnɔ anw bɛ ka nin kɛ puisque ne yɛrɛ filɛ nin kɛnɛ in kan yan ne yɛrɛ ye yiriju ɲini eaux et forêts fɛ kaban k'a fɔ n'a wagati sera o ka kan ka di ne ma dans les jours à venir donc o b'a yira k'a fɔ anw hakili b'a la ni mɔgɔ sɔrɔla ka na nin kɛ an ye an bɛ foli de k'a tigi ye n'o ye orange mali ye bon ni bɛɛ bɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɛ a bɛ komi i taara ni banabaatɔ ye furakɛyɔrɔ la i y'a dɛmɛ a ka furakɛli la nin y'o dɔ ye bon n'a fɔra couche d'ozone min bɛ yen nɔ ko nin b'o o lakana an bolo vraiment a ka d'anw ye komini fan bɛɛ komini yɛrɛ dɔrɔn tɛ mali fan bɛɛ ali sahɛli kɔnɔ yiri bɛ se ka turu ne yɛrɛ kɔni ye yiri ɲini samiya in na n y'a ɲini jusqu'à ce que n bɛ hakɛ min sɔrɔ n tɛ se ka a ka bon hakili yɛrɛ ma ma d'a la ni eaux et forêts bɛ se ka n'o bɛɛ d'a ma mais ne yɛrɛ y'a ɲini Cité des enfants ale de kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min ayiwa ni jirituru ninnu kɛra o kɛnɛ kan na ale ɲɛmaa dankan ayiwa a y'a ka nisɔndiyaw jira D'abord an bɛ hukumu min kɔnɔna na o de ye diɲɛ tɔnba ye don kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ta ka ɲɛsin sigida lakanani ma ani sigida koɲɛw ma o de ye le 5 juin ye donc an bɛ yan o hukumu kɔnɔ en même temps projet min ni Orange ye a a financé eh, ni o ye plantation de 1000 pieds ka yiriden ba kelen k'o turu Cité des enfants kɔnɔ eh, ani ka eh, jibondon n'o ye forage ye k'o fana jɔ ani ka k'a ka janto jiri ninnu na san kelen kɔnɔ donc an ye o baaraw nun de don sɔgɔmada in na ɔ mɔgɔw ye yiri curu k'a yira k'a fɔ an bɛ hukumu min kɔnɔ bi bɛɛ kan k'i hakili to yiri curu la ka d'a kan bɛɛ bɛ yiri tigɛ mais maa si t'i yɛrɛ ɲininka yala n kan ka yiri curu wa yala nin ɲininkali kan ka kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ nin waleya in ye fasodenɲumanya waleya de ye ɔ ka laban tuguni k'a kɛ Cité des enfants kɔnɔ yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen don denmisɛnninw tɔgɔ la ne yɛrɛ kɔni fɛ o ɲɔgɔn ko ɲuman kɔni tɛ parce que n'i ko denmisɛnnin i ko ko sini de mɔgɔ min fana ye yiri turu o tigi fana fana bɛ ka sini de makaran donc ninnu fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye yiri bɛ n'a fɔ hadamaden de a bɛ bange a bɛ kɔrɔbaya wa a bɛ mako ɲa a bɛ fato hadamaden fana bɛ ten donc euh, mɔgɔ o mɔgɔ yiri turu i kan k'a dɔn k'a fɔ i ka ɲɛnamaya ma kɛ ten ye donc euh, an kɔni nisɔndiyalen don wa an bɛ Orange fo kosɛbɛ u ka nin hakilina in na ani u ka dɛmɛ in na ɔ an kɔni Cité des enfants na nin y'an hakili sigi ka d'a kan nin bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ yɛrɛ bɛna Cité des enfants yɛrɛ dɔn ka an ka degunw fana k'olu fana dɔn pour que an ka laɲiniw ka se ka sabati denmisɛnninw ka se ka na u ka ɲɛnajɛw kɛ yan hɛrɛ ni baden na vraiment eh, k'a sɔrɔ baasi foyi tɛ mɔgɔ si la parce que n'i ye kɛnɛ in jateminɛ kɛnɛ in ka bon donc a mago bɛ baara dɔw la walasa k'a ɲɛda kura d'a ma yiri ye yiriden ba kelen de ye ɔ je crois que yiriden ba kelen na eh, yiri minnu bɛ suma di o yiriw b'a la ɔ yiri min fana bɛ yiriden fana di o fana b'a la a ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko orange na bila i y'a faamuya b'a la fɛn min ye n dalen ye n dalen min ayiwa ni o bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cité des enfants n dalen ye orange ye sira de dayɛlɛ sa

mɔgɔ bɛ se ka n'u ka ɲɛnajɛw kɛ hakilisigi kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ donc euh, vraiment euh, yiriden ba kelen yɔrɔ yɔrɔ wa a bɛ tila ka jate minɛ bi orange baarakɛlaw bɛɛ de y'u ka baara bila ko u bɛna yiri turu k'a yira adamadenw na ko orange tɛ telefɔni ko dɔrɔn ye telefɔni baara kɔfɛ k'u fana ɲɛsinnen don waleyaw ma waleya minnu bɛ se ka sigidalamɔgɔw lafiya waleyaw bɛ se ka eh, jamana kɔnɔdenw hakili sigi donc je crois que o y'o fɛn de jira an na wari in ko tɛ nka hadamaden n'i y'a mɛn ko hadamaden i nafa de ko don orange baarakɛlaw ye o de sira jira an na bi donc vraiment k'u fo k'u tanu k'u waleɲuman dɔn ni maa ye min kɛ a ka tanu o la nin kɔni kɔni a diyara an ye kosɛbɛ a bɛnna ma ni maa min ka ɲɛnamaya kɔnɔna na n'i ye jiriden kelen turu ko o b'a jira k'a fɔ ko e ma na ten diɲɛ kɔnɔ ka taa ten